ndewo onye ọma na-ege ntị nnọọ na igwebike tv ebe anyị na-ewetara gị akụkọ ọma afa m bụ oriakụ chinwendu ụbaka isiokwu anyị taa ga-abụ maka nwa Nwa izizi n'ezinụlọ. Kedụ onye anyị ga-akpọ nwa izizi n'ezinụlọ? Ndị mụ na ha ga-adị wee karị maka isiokwu a taa bụ Eze Nwanyị Chinwenwa, Eze Nwanyị Ngozi Chukwuka, Ogbuefi Obiefuna,

nwa izizi n'ezinụlọ kedu na n'okwu igbo kedu onye nwe- anyị nwee ike ịsị na onye a bụ nwa izizi n'ezinụlọ apọstụl ị nwee ike ibido ịkọwara anyị ihe ma bụ nwa izizi n'ezinụlọ na omenala igbo daalụ ndị be anyị tere n'elu nnọọ afa m bụ Charles Ibekwe, abụ m onye Enugu steeti from Eziagụ local government Enugu steeti ihe m nwetara na n'ọnọdụ nke mbọsị nke taata anyị chọrọ ịkọwara ụmụ nwanne anyị na ndị nọ ebe ọbụna aṅa anyị ntị wee mara na nke mbọsị nke taata amagbuo onwe ya na nwa izizi na ezinụlọ na-abụkarị onye a ga-asị na ọ bụrụ na nna anọrọ nwa izizi o bute ụzọ wee chedebe ụmụazị chedebe ndị ọzọ na ndị ọzọ na-eso fa na e, osotoro ha i-take care of ndị ọzọ okwu ya because onye izizi na ezinụlọ bụ onye a na-afụ ọzọ osotoro nna osotoro nne because e, responsibility ha nke ndị oyibo na-akpọ responsibility bụ na ịkpọfa ele ezinụlọ otu a nwa ka o si ezinụlọ ọbụla n'ala Igbo mgbe nwoke nọ na o nwere nwa izizi ọ na-agba mbọ wee fụ na o nwetara nwa ga-anọchi anya ya na ọ bụrụ na ọ nọrọzị ya na nwa nwa izizi ga-anọchi anya ya ga-etakekwa care of ụmụ nwanne ya ga-eme that na ezinụlọ ahụ ha ama lose osote vision ka a na-akpọ vision bụ na nkọwa nkọwa nkọwa ezinụlọ o sotere osotolu nna bụ ihe nwere na osotolu obodo bụ the the anya eji afụ ụzọ n'ezinụlọ daalụ rinne Otu a ka ọ- daalụ eze nwanyị ngozi chukwuka o nwere ihe ị ga-etinye n'ihe o kwuru ee onye ajụjụ chinwendụ ekenekwa anyị gị ekenekwa m gị nnọọ chinwenwa o- eze nwanyị chinwenwa achịrọ na ekene gị o. ekenekwa m gị oo. anya m hụrụ gị atọkwa m etu a ogbuefi ekene gị ana m ebunye ya ikpe ikpele m ọ dịkwa naanị maka ịma na asị na afụ nze ebie okwu nwaanyị ekenekwa anyị apọstụl ana m ekene ee daalụnụ ka anyị si nọkọ tata nwanne anyị nwoke alụtụsigo aka n'ife dị iche iche n'okwu o kwuru apọstụl alụtụsigo aka ka m tụkwasịkwa ka okwu wee na amamife wee na-aba ụba ajụjụ sị nwa izizi na ezinụlọ ebe a ka ajụjụ a gbadoro isi ụkwụ ya na anyị ga-eneba anya n'ife na-abụ ife nke mbụ anyị ga-ebu ụzọ eneba anya bụ ezinụlọ gịnị bụ ezinụlọ hmm. ebe a ka mụnwa ga-ebido maka na nwa izizi ọ bụ nwa ọbụla amụtara maka na anyị na-eneba anya n'ajụjụ a n'ịgbado ụkwụ na igbo kpọmkwem hmm. ya na ajụjụ a ọ ga-akarị ikwu maka sọsọ nwa izizi ya na ebe ị gbadoro ya ụkwụ bụ n'ife ị kpọrọ ezi na ụlọ ya nke mbụ wee bụrụ na iji zaa ajụjụ a anyị ga-aghọta ife bụ ezinụlọ gịnị bụ ezinụlọ na nghọta nke ndị Igbo hmm. ezinụlọ bụ na nwoke na nwanyị tozuru etozu na ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị zuru oke bịakọta n'ịgba ndụ ịnụ di na nwunye hmm. ya na ọ site n'ịgba ndụ ịnụ di na nwunye ka Igbo si amalite ndụ ebe a ka Igbo si wee nweta ezinụlọ ya na ọ na-apụta na nwa izizi a a na-ajụ maka ya na amụrụ ya n'ime ezinụlọ na amụrọ ya sọ n'ezi nke a na-amụ ya sọ n'ụlọ na ezinụlọ ya na agbago ndụ nwee di na nwunye nwaanyị si na ụmụnna ya bịa na ndị be di esi na ụmụnna fa bịa wee duru nwaanyị ewee mụta nwa nwa a na-ekwu maka ya mm. nke ọzọ bụ izizi gịnị bụ izizi izizi bụ mbụ nwa mbụ na ezinụlọ a nke a kwudolu ka o kwesịrị isi kwudo site n'ịgba ndụ ịnụ di na nwunye nwa mbụ a na-ekwu bụ nwa mbụ gịnị nwa mbụ dị ndụ kedu ọ bụrụ na nwa mbụ atụlụ ime ya ọ bụrụ na ọ dịrọ ndụ anyị ma na ọ nwa izizi ka ọ bụ hmm. mana onye na-anọrọ ndụ o nwerọ oke na ọlụ ya na ajụjụ a bụ nwa izizi na ezinụlọ anyị ma na ọ dị ndụ dịka nwanne anyị nwoke si wee kọwa personal responsibility sị ka ntinye n'asụsụ Igbo ọlụ dịlị ya hmm. ọlụ na-eche ya ọ ga-alụ na oke dịlị ya ọ ga-arata ya na nwa izizi na ezinụlọ bụ nwa izizi maka agbaa ndụ di na nwunye mụta nwa nwa wee dị ndụ hmm. enwee nnekwasị anya dịka nwanne anyị si kwu ya na nwa nwee ike bụrụ nwoke maka na ọ sọ Chukwu ma nwa na-ebu ụzọ abịa ọ bụrọ iwu bụ na ọ nwoke ọ bụrọ iwu bụ na ọ nwaanyị ọ Chukwu ma ya na ọ bụrụ na amụọ nwa ọ bụrụ nwa izizi bụ nwaanyị ọ bụrụ ada nke mbụ hmm. ọ bụrụ na amụọ nwa ọ bụrụ nwa izizi bụ nwoke ọ bụrụ di ọkpala ya na ndị ụmụ nwoke ndị ọzọ na-esote ya ka bụsị ọkpala mana maka ifi na nyanwa bụ isi ọ bụlụ di ọkpala nke a bụ ọ bụlụ isi ọkpala ọ bụlụ na ọ nwaanyị ọ bụlụ na ada dịka nwanne anyị nwoke sizi wee kwu ndị nne na nna enwego obi elugo fa ani na kịta na fa enweena onye nke ịtọ hmm. na fa ezue n'oke maka na ọbịbịa fa naabọ bịanụ ewepụta na mmadụ nke na-emefu onye nke ịtọ onye nke ịta onye nwa bụ nwa nke izizi fa na-enekwasazị anya ka m rapụkwu ya ebe a ka ndị ọzọ nwee nwekwa ike tinye ọnụ daalụ rinne daalụ eze nwanyị chinwe nwa o nwe ihe ị ga-etinyere anyị n'okwu a ndewonụ ndewo ka m kelekwa unu otu ndị be anyị si be anyị achọrọ m ịsụ asụsụ ndị obodo m ka ndị si ike ka m kelee unu otu anyị na-esi ekene mma mma nụ ekelee m gị mma mma onye nhazi anyị mma mma Igwebuike TV mma mma ụmụnne m nwoke abụọ Ogbuefi na Apostle asị m unu mma mma eze nwanyị ekele m ndewo ka ihe m nwere ike ikwu ọnụ maka na Apostle arụtụrụ aka ebe ọ rụtụrụ aka eze nwaanyị Ngozi Chukwuka arụtụkwa aka ebe ọ rụtụkwara aka ebe ahụ ọ rụtụkwara aka o nwekwara ihe m chọburu ikwu but o kwuola ya aga m agaghachiwakwa kwuokwa nke ha kwuru ekwu ọkwa ka m hmm. kwuo n'elu nke ha kwuru ekwu ka m ga-achọ ime ugbu a hmm. nwa izizi otu m siri ghọta otu m siri hụkwanụ ọ wụ nwa nke ahụ mepere akpa nwa hmm. nke mepere akpa nwa nwaanyị nwanne anyị nwaanyị sị nke nwụrụ anwụ agaghị ahụ ya as agaghị ahụta ya ka nwa izizi but nke ọ wụ nke dị ndụ achọkwara m ka anyị ji ụzọ abụọ maka na anyị bụ ndị Igbo anyị na-akọwa ihe a na-ebezie ya na otu ndị Igbo si eme omume ha ka anyị ji anya abụọ lee ya otu omume ndị Igbo dị na omenala ndị Igbo dị nwa izizi a ọ dị nwa mbụ a o nwe otu ọ dịcha hmm? ma i lebaghị anya n'ime ị ga na-ahụta ofu onye mana ọ gbara abụọ kedu ihe m ji kwuo na ọ gbara abụọ ị mụọ nwa mbụ nke mekpụrụ akpa nwa ọ bụrụ nwaanyị ndị Igbo na-akpọ ya ada that means the first daughter nwaanyị nke isi mbụ ahụ nwere n'ezinụlọ abịa mụta nwoke ọ bụrụ nwa nke abụọ asị ka ọ diọkpara nwoke mbụ ịhụ na ọ gbara abụọ ọ nwere ụzọ abụọ esi ahụta nwa izizi a hmm. ịhụ na ya nwaanyị nke mbụ a mụrụ wụ first onye nwaanyị nke mbụ nke hmm. nwoke awụrụ nwoke nke mbụ hmm. ọ wụgodi na ọ ya wụ nwa nke abụọ a mụrụ ọ ya a ga-ahụtakwa ya as onye nke mbụ onye isi ụlọ hmm. ada bụ nwaanyị nke mbụ onye isi ụlọ maka na ọrụ ha abụọ na-arụ dịcha iche iche n'ezinụlọ ọrụ ha abụọ na-arụ dịcha iche iche but nke nwoke bụ nna nke abụọ a na-ahụ n'ụlọ nke nwaanyị abụrụkwa nne nke abụọ a na-ahụ n'ụlọ mana nne nke a ga-apụ apụ but diọkpara bụ onye nke ga-anọ n'ụlọ hmm. naanị ihe m chọrọ itinye n'okwu ha kwuru maka na ha ekwusichala ihe ha nwere ike ikwu ọ wụ na a na-ahụta ya n'ụzọ abụọ nwa mbụ e nwere nwa mbụ nke nwaanyị wụ ada nwee nwa mbụ nke nwoke wụ nke a na-akpọ diọkpara ọ ihe m chọrọ ka m tinye na ihe ha kwuru ekwu ọ wụkwa ịbịa kwugharịkwa ihe ha kwuru maka na okwu ha kwuru dabara adaba ndewo daalụ rinne eze nwaanyị chinwenwa ogbuefi ogbuefi na nwa ihe ị ga-etinyere anyị n'okwu a
ụmụnne m ekene m unu kene ndị eze nwanyị ụmụ eze nwanyị na nọ n'okwu kenekwu apostle kene onye ajụjụ kenekwezie ndị nwere ihe anyị ji wee na-ekwu okwu taa ụmụnne m biko nụ okwu ekwuchego okwere ya maka ndị bu anyị ụzọ bịa anyị nwa wụ ndị bu ụzọ ndị gboo dowere iwu dịla anyị onye bịa ọ wụ iwu ọ na ọ bịakwa ọ wụ iwu Okwu e kwuru ekwughị ekwuchie ihe. Aha a na-enye mmadụ aha Igbo na-enye mmadụ kọwara ọrụ ọ bịara ịlụ n'ụwa hmm. nwaanyị ada nwaanyị izizi si n'afọ nne ya fụta bụ ada ezinụlọ diọkpara nwoke izizi si n'afọ nne wee fụta bụ ọkpara diọkpara onye na-eje ozi onye na-eke ihe onye na-anata ihe n'aka ndị ụmụnna maka ọnwụ na-achọ nna ahụrọ nna ọ diọkpara ka anyị elewe anya ọgawụrụ ya unu ekwuchego ihe niile anyị ekwu maka na okwu anyị wụ okwu igbo a bụ okwu ndị gboo okwu niile a na-ekwu n'ime nwere ihe ọ na-akọwa
Daalụ nne.
Daalụ nne. Daalụ o.
Ok, o nwere ọnọdụ pụrụ iche a na-enye nwa mbụ n'ezinụlọ. Ogbuefi nna anyị nwere ike bido kọwara anyị ihe ị ghọta. O nwere ọnọdụ pụrụ iche a na-enye nwa izizi n'e- n'ezinụlọ nne daalụ n'ajụjụ ị jụ ọnọdụ Daalụ. izizi a na-enye nwa bịara ụwa nwa izizi bịara ụwa dịka ezinụlọ si wee dịrị o nwere ezinụlọ ihe eji mara ha ndị eke nwee ebe eji mara ha bụ ndị orie nwee ebe eji mara ha bụ afọ nkwọ ọ sị na ọ dị wee dụrụ ele onye si bịa ka esi mụrụ igbo ka anyị bụ mana anyị nwere ka anyị si ghọtasịa omume anyị na ọdịnala igbo nkewa dị n'igbo n'ebe m si bịa dịkwa ka ebe ndị ọzọ si bịa nwa izizi bụrụ nwoke ọ bụrụ na ọ diọkpala ka ọ bụ nne ya duru ya na-ezigosi ya ọnọdụ ọrụ ruru ya maka anara ama ama ihe mee ọ wee bụrụ nwaanyị ka a na-amụ ya ọ bụrụ na ọ na ezinụlọ ebe nwaanyị maka na nwaanyị n'ala Igbo nwekwara ọnụ edurukwu ya ndị nne ya na ndị nna ya eduru ya na-ezikwu ya sị ya nne nee ka ọ dị maka na ọrụ ndị mmadụ naabọ bu ụzọ na ezinụlọ ọ bụ na nwoke bu ụzọ bụrụ nwaanyị bu ụzọ ọ bụ na nwaanyị na-eso nwoke mana abụọ ndị a na-ebu ụzọ na-amaziri ụzọ ihe na-eme na ezinụlọ hmm. maka na anyị nwa wụ ndị gboo ihe bekee na-akpọ ya plan b ekwuwe ekwuwe ihe a na-akpọ civilization started from us anyị nwa wụ the first race anyị nwa wụ ndị izizi ndị mbụ na mbụ hụrụ okwu wee nee ya anya hụ ebe ọ ga-eje buru ụzọ gbachiri ya ada na diọkpala Ewefu ịgba oke, diọkpala na-agba oke. Mana ada na diọkpala bụ ovu ọlụ ka ha na-alụ maka ọ daa, o nwere nke diọkpala ya alụ, nwee nke ada ya alụ. Ọ wee bụrụ ya na arafụ ndị Daalụ. ọzọ ka ha tinye okwu ọnụ n'okwu. Daalụ rinne. Eze nwaanyị Ngozi Chukwuka tinyetụrụ anyị ọnụ n'okwu a ekenekwa m unu daalụ ị ma na
ụwa nke anyị ka anyị na-abọnitesi mm-hmm. maka na ọ dị ka a ga-asị na na ife na-achọsizi ifunarị anyị ya na ọ dị mma na anyị na-enwe nnọkọ dị etu a mm. na-atụgharị uche anyị nwa nọkwa n'ebe anyị wekwala ya na-amụta ife maka na ife amamife dị n'ụdị n'ụdị eziokwu ka ọ bụ ya na ọ nnukwu ọnọdụ ka anyị nọ na ya kịta dịka nwanne anyị nwoke bụ apostle n'okwu izizi o ji bido ọ lụtụlụ aka na responsibility ka mụwa addịkwa duty na ya so na ife a na-atụne bụ duties and responsibilities of first child nwa izizi nwa izizi a anyị tụsago ghọta na ọ dị ụzọ naabọ site na okwu nwanne anyị nwaanyị eze nwaanyị chinwendu kọwalụ nọọ na o nwe ike bụlụ ada nwe ike bụlụ diọkpala mana ife m nwe ịtụkwasị na ife anyị na-ekwu kịta bụ ee, fa naabọ ọnọdụ fa dị ofu mana o nwelụ ife dị iche o nwere ebe ọ nọ kewa Mhm. nwa izizi nke bụ ada ndị igbo na-ene ya anya as nwa na-anọchi nne mm-hmm. ma ọ bụrụ na nne anọrọ ada ka ọ dịịlị ịchịkọ ụmụnne ndị ọzọ ma ndị bụ nwoke ma ndị bụ nwanyị mm-hmm. ya ọnọdụ ada bụ ọnọdụ nne ya ada anọzi second in command to nne maka na ọlụ nne bụ nchịkọ ezinụlọ ọ nya ka igbo ji akpọ oliakụ na odozi akụ ọ nya nwa bụ onye na-achịkọ ezinụlọ ife niile wee na-aga ya na ada bụ ebe a nne gbadoro ụkwụ ka nya nwa na-esota nne dịka second in command dịka onye nke abụọ ya na ọ kwesịrị na ndị gboo wepụta nya bụ atụmatụ na ọzụzụ ada ga-adị ka ọzụzụ iji na oge zụba ya dịka nne onwe hmm. obi umeala hmm. onwe obi nchịkọ na obi nchịkwa ọ dị uchu maka na nwaanyị Igbo ezuru oke ma ọ bụ na ọ dịrị uchu hmm. ka m rapụkwu ya ebe a ka ụmụnne m ndị ọzọ wee nwee ya etinye mana ịbịa na nke nwoke nke nwoke nọ na ọrụ nyanwa bụ isota nna ịshado nna mana ka anyị ghọta na nna mụlụ ya ọ na-ashado site n'ụmụnna mm. dịka nwanne anyị nwoke nke ọzọ si kọwa ya na ịbịa na ngwulu Igbo ngwulu Igbo nwere obele obi na nnukwu obi obele obi bụ obi nke nna aka mkpa ebe a obi ebe a nna mụtalụ diọkpala nwere bi aka mkpa o nwee hmm. ike bụ ọ bụrụ na ya bụ nna bụrụ diọkpala ịma na ọ ka nọchiri obi nna nke nyanwa nwụrụ anwụ mana ọ bụrụ na ọ bụrụ diọkpala o nwere ike bụ na ọ pụrụ obi ebe ọzọ ebe ọ jee lụa ụlọ hmm. mana ebe a ọ nọ ọ lụrụ ụlọ bụ obele obi ya site na nnukwu obi jikọọ ụmụnna naanị ife ọbụla gbasaa ụmụnna dịka nwanne anyị nwoke Ogbuefi si kwu ọ diọkpa osota nna bụ diọkpala achọọ nna afụrọ ọnyanwa bụ onye ga-ejerata oke hmm. na okeke na nnukwu obi ọnyanwa ga-arata ya webata ya na obele obi ife dịka na ụmụnna na-eke anụ ife dịka na o nwere nwaanyị na-anụ di n'ụmụnna ewee bute ewee gbuo anụ ife ife ọbụla gbasara ụmụnna na-eke ọnyanwa ga-arata oke ezinụlọ nne na nna ya maka na ọ dịzị ka ọ nọchiri anya ya na ọnyanwa bụ nwa ji ọfọ nna ya ọnyanwa hmm. bụ ji ọfọ nna ya ya na ọzụzụ a kwesịkwa ịdị iche ebido na mbụ na-azụ ya ka nwa bụ nna mala ife ọ ga-eji wee jee wee kwuo ọnụ okwu ikwulu nkwulee ebe ọ bụ ka anyị lota na nwa diọkpala ka a mụrụ ya o nwere ife dị iche a na-emeli ya anaghị emela ada dịka n'ebe m si bịa nwa diọkpala ọ ma nje ikwu nne ya lie nri ma ọ bụrụ na emere omenanị o nwere omenanị ndị ndị saịdị ndị mpaghara nke anyị na-akpọ ịmalụ mmalụ ụlọ mhm. ebe a ga-eje ma- ma omenanị a ọ bụrụ na emere ya nwatakịrị ama nje n'ikwu nne lie nri maka na o jee n'ikwu nne ọbụọdụ si ili nri ọ ma mba n'ikwu nne o lue n'ikwu nne ndị ikwu nne ejidie fa ama nkwe ka ọ naa be nne ya hmm. maka na ndị ikwu nne ya ka nwe ya maka na fa akarọ abịa mee omenanị ya mana ebe eme etu a na ada n'ife gbasara ada ọsọ nwa diọkpala ndị be anyị kwetakwa na ọ bụrụ na emerọ omenanị a o lie ife na ikwu nne na o nwe ike ịnwụ o nwe ike ya bụ ezigbo ọya nwa mana ọ bụrụ na o gwulie egwu gwulie egwu gwulie egwu banye n'ikwu nne ndị ikwu nne ya ejide fa ama ekwezi ka ọ naa be nna ya ah, ndị be nna ya wee bịa mezuo omenanị a tupu o wee naa ya na m sị ka m tụkwasịkwa nke a ka anyị maa na o nwere obele ife dịtụ iche na etu esi eso e, diọkpala na etu ife dịkwa iche na etu esi eso nwaada daalụkwanụ daalụ rinne okwu a i kwu kịta mee m ji lote na amụọ nwoke na ebe m si na iwu bụ na ndị be ndị be nwoke that ga-eje na be nwunye ya with ọkụkụ mm-hmm. na ewu eh, na ọkụkụ nnu and some other items wee jee gwa ha na amụrụ nwa nwoke mana amụọ nwa nwaanyị ada eme ya nwa izizi bụ nwoke iwu bụ na ị ga-eje je mee omenanị a mana amụọ nwa izizi bụ nwaanyị ada eme ya so daalụ rinne daalụ eze nwaanyị chinwe nwa tinyela anyị ọnụ ekelekwa m gị ọzọ daalụ mana ịjụ ajụjụ ndị mbụ ị ga-ebu ụzọ jụọ ha ga-ekwu nnọọ kwumachachaa ihe ha ga-ekwu gị na-ajụzi kee ihe ọzọ ị chọrọ ikwu ya na-amaghị otu esi eme ya otu esi eme ya dị ọnụ ga-ekwurịrị okwu ka bụ eziokwu eziokwu ịsọ nwere ọnọdụ dị iche a na-enye ndị nwa izizi ndị nwa mbụ ndị izizi mhm. ụnụ amanyekwala m anambra n'ọnụ ka m
nsogbu adịrọ nwa mbụ nwa izizi ncha bụ otu ya nwanne m okpuefe isi anyị na-abụ ndị Igbo anyị na-ekwukwa okwu anyị ga na-ele anya leruo ya azụ maka na omenala anyị a o tegakwa aka o o mewere ọ wụkwa ugbu a anyị na-akọ ya ka ọ na-eme ọ bụ eziokwu na o nwere a lot of things anyị na-ana emezikwa ugbu a mana omenala dịkwa ọ dị n'ala anyị abịa ma anyị na-eme ya ma anyị na-eme ya the effect ya nọbụ ya i mee ya the effect ya nọ ya i meghị ya effect ya nọbụ ya you know so anyị na-aza ndị Igbo n'ọnụ mana ihe mere anyị ji bụrụ ndị Igbo adịghị m sure na anyị na-emezutu ya emezutu maka na ihe gbasara nwa mbụ ọ diọkpara ọ em, ada o nwere spiritual or spiritual aspect ha nọ ọnọdụ ha n'ụlọ dị spiritual more spiritual than nke anya na-afụ nke anyị na-ahụ n'anya ị jụọ ndị mmadụ onye wụ em, diọkpara ya sị gị na ọ wụ second father onye na-esota nna ya onye a chọọ nna ya achọ ma ahụụ ya ya aghọọ nna onye na-eso nna ya aga eme ọrụ business ọbụla mpa ya na-eme onye na-eso papa ya aga ọrụ ugbo onye ga-elekọta ụmụnne ya ụfọdụ ha na-ezi ha ka ha gaa rụọ ọrụ bọị ọsịsọ ka ha nwee ike nyere aka nyere nna ha aka were zụọ ụmụnne ha ha na-eme ya otu ahụ na ọpara nyere aka zụcha ụmụnne ya at the end of the day ụmụnne ya kpatazie ego ha nyere aka zụọ ụmụ ya ọ otu ha na-emebu ya mbụ ọ wụ otu ọ na-adị ka ụka a na-ahụ anya ụmụntakịrị ụmụ ihe ntakịrị ntakịrị nke a na-ahụ anya mana ọkpara maọbụ ada ọnọdụ ha wụ ọnọdụ ngọzi n'ezinụlọ ya na ha ghọtara ya a ghọtara ya in the spiritual aspect of it ndị a na-ejighi ike apụ n'ụlọ especially onye ọpara ọ naghị eji ike apụ n'ụlọ ịga ije abroad a na-aga ọpara na-eji apụ n'ụlọ na ita maka na mgbe a na-amụ ya responsibility ya so ya bịa ọ nọ there with him and he ọ dịghị suppose ime ya violate you know so ọ pụọ most times ha pụọ n'ụlọ ngọzi a na-anọzi n'ezinụlọ ha maka ha hapụrụ ihe ha kwesịrị ihe ịrụ pụọ n'ụlọ ha anaghị emecha ihe ndị ọzọ na-eme o nwere ihe nwa etiti ga-eme nwa nke nke ikpeazụ ga-eme ọ dabara ya but diọkpara mee ya ọ wụ ada mee ya ọ naghị ọ na-akụ ha ọ na-aghọ ha ahịa ọ na-aghọ ha ahịa n'ezinụlọ now nwanne m nwaanyị eze nwaanyị kwutere okwu ọ wụrụ papa ya wụ ọ wụ aka ji ọfọ nna ya ọ ihe ọpara na-amaghị otu ahụ papa ya na-esi edokwa chi ya eme ihe niile o kwesịrị ime rituals niile ọ na-eme o ji were jide ezinụlọ ahụ ka ha nọrọ dị n'otu ka ọganihu na-aga i nwee ike ịkpọ ya chief priest apostle na ọga ka m tiri ya nke ọ ga-aghọta i nwee ike ịkpọ ya dọọ ya ụdị chief priest ya bụ pastor ezinụlọ ahụ wụrụkwa apostle n'ezinụlọ ahụ maka papa ya wụrụ apostle ọ ihe ọ wụ ị ghọtara mana na o nwere ọrụ ọ na-arụ maka na anyị nwere ebe anyị si bịa ọ wụrụ na ọ wụ aka ji ọfọ n'ezinụlọ ahụ ya ahụ papa ya na-eme papa ya na-eme all those things ọ na-anọ n'akụkụ nna ya na-awatch ihe ọ na-eme nwa oji papa ya na-eji akpụ ya papa ya ga-ezi ya ozi wetara m mmanya wetara m ọjị ya papa ya ji na-eme ụmụ all those things ọ ka ọ mụta echi ma papa ya nọ ya ya emewe ihe ahụ Mm. ọnọdụ mmụọ ọ nọ ya ọnọdụ ga-agọzi ezinụlọ ha na-awụrụ anyị ngọzi ha na-awụrụ anyị ndị ga-egbupụ ụzọ ebe e si egbupụ e ụzọ ezinụlọ ga-esi gaa n'ihu ị hụrụ ya otu a ka ọ dịkwa ebe ada nọ ada ọkwa ijikwa ndị mmadụ ha sị na ọ wụ second mother ọ na-elekọta ụmụnne ya ọ na-eku ụmụnne ya ọ na-enyere mama ya aka ma otu a ka mama ya na-ezikwu ya na-agwa ya ihe niile dị iche iche na-agwa ya lekwe lekwe em, ọrụ nna gị otu ahụ ka nna gị na-agwakwa nwa ya lekwe oke nke m ketara ebe nna m nọ ma achọọ ma achọọ gị na ụmụnne gị lekwe otu unu ga-eji ya mee otu ahụkwa ka mama na-agwakwa ada ya nwaanyị na-akọkwara ya akụkọ ihe mere nụ na-akọkwara ya akụkọ ma otu a mama ya na-edokwakwa chi ya na-akpọku chi ya na-achụkwa àjà ndị niile a na-achụ iji jikọ ezinụlọ ada ga na-edekwu ya ma mama ya nwụọ ya ya emewekwa ụmụ ihe ndị ahụ so ihe m chọrọ ikwu anyị na-ekwukwe the physical work ha na-arụ n'ọnọdụ ha n'ezinụlọ ka anyị na-ahụtakwa na o nwere ọnọdụ mmụọ nke kacha mkpa nke ha kwesịrị na-arụ n'ezinụlọ ọ bụ ọnọdụ dị iche ọ ka ịkpọ ya ndị ọnọ ndị e mere ha e, e, special anointing Hmm. ọ wụ oke dịrị ha ka ha na-apụta ye oke dịrị ha ka ha si n'ime afọ na-apụta

ndị be anyị ekene onye ọbụla kwuru okwu mara mma nwere okwu nyesịa ihe a na-akpọ very wonderful point hmm. ihe m na-atụsi aka in different otu ọbụla ọ ga-esi wee dị ka ndị na-ege anyị ntị wee ghọta ihe anyị na-ekwutu ihe mara m ga-atinye n'okwu a bụ na a bịa na um,

kemgbe ka a na-ekwu okwu a ka m na-atụ m sị na ọ dịkwa ka ọ- i- e jikwa culture igbo wee dee baịbụl anụ anyị na-ata Ka ọ dị n'anya fụ na ka ka chief ogbuefi si wee kwuo na n'igbo abụ ihe fabrika afri na ọkwanụ a- a- a- heavy dynasty ka igbo bụ Ị fụgo. Yeah. okay i nee anya n'akwụkwọ nsọ na o nwere ebe ọ nke a na nke nke e dere si na Genesis 20 Genesis 27 na-akọ ka Aki kpara Jekọb mụta Ịsọ na-eme ka anyị mata that na Isaac na onwe ya like ya karịa ya karịa Jekọb bụ diọkpara hmm. diọkpara afa ya bụ Ịsọ Isaac na onwe ya na Genesis 27:19 ọ sị nwa ya nwoke bụ jee ka ị wetara m ka ị weta m ka ị siere m nri ahụ ị na-adabere esiri m na-atọ m ụtọ anyị onwe ya gwara nwa ya nwoke gosiri na ahụ Ịsọ o nyere ya responsibility o nyere ya obi ya o gosiri ya na yes na ya jee mere m ihe mere m nwụchụkwu ya ya gara jee mee dizin ahụ na ọ na-emere papa ya but mgbe o luru nke Chukwu ga-eme nne ya double cross nke a na-akpọ double ibugharị ọnọdụ ahụ fụkwanụ na na ọ bụrụ diọkpara gị mhm. ala ọbụla ya wee mee mmadụ o mere ebe ahụ a na-akpọ magic nna ya onwe ya onye nyere onyinye ọ ga-eji wee transfer that blessing hmm. dịka eze nwaanyị si wee kwuo na o nwere onyinye mmadụ ji abịa ụwa o nwerekwa aka ga-egbochi ya ọkụbịa ka nna onwe ya wee si nwa ya nwoke Ịsọ jee wetara m ihe ya siere m nna ya si ya nne ya getelu ntị wee jee bugharịa format Isaac wee mee nwa ya nwoke bụ Jekọb o kpunye ya ahụ anụmanụ because ọ mana na diọkpara na o nwere o nwere ka ọ- ọnọdụ ya dị asị nne ya wee yinye ya anụ anụmanụ o wee bu- mee nri ahụ ọsịsọ wee butere nna ya Jekọb wee sị nna ya nna binie ka i rie nri na m emegoro gị nri ahụ ị na-alaiki papa ya were ụgwọ ya wee sị ya kezi ka i si wee gaa ngwa ozugbo ozugbo ọ sị ya yes na ọ chi ya wepụtere m anụ wee weta ya afụfụ wee siere ya dị nri nna ya na-adụ hospital si ya bịagodo ka m metụ gị aka nwa m nwoke because nna nwelu ka anyị na ndị ọha si ga-adị o nwelu ka the relationship na-adị ọ na-adị very solid amara m ka m gwawefa ọta mere ka na ọnọdụ a mere ndị Igbo ndị nna anyị nwere special love ha na-enwe ndị first born na-anọ ndị isi because ha na-intro ha na-enye ha everything ha nwere obi ha niile but ka akụkọ a si wee ebe Isaac wee gozibe ka ọkpụkpọ bife ya ọ sị ya ekwana dị ka m bụ Ịsọ anụ arụ gị ajị gị dị ya nwa bụ okwu dị ka Jekọb ka nke a nụbeghị na nkirịta ọ sị ya o wee gozie nwa ya nwoke a bịakwa na omenanị okwu otu a ka ọ dịkwa dịka ebe a si my my father nụrụ nwaanyị naabọ nne m bụ second osotere but ọ mụrụ ọtụtụ nwaanyị ọ tọrọ nwoke diọkpara nwaanyị mụtakwara a sị ka a kpọpụ ya ka ọ gaba ogo ka ọ gaba akwụkwọ nwee ike ịtake care of ụmụ nwanne ya ndị ụmụ nwanne ma ya mba ahụ na ị kpọpụkwa na diọkpara na ị kpọpụ ya ofu anya gwara na ofu pịa na ị mara na na be gị echigokwa a sị okay kama ka ọ ga-abụ ka ọ nwere bụ diọkpara ka ọ nụtakwa nwaanyị ọzọ ọ nụtakwa nne m nne m mụakwara ya nwaanyị mụakwara ya nwaanyị na ọ na-amụrụ ya nwaanyị mụọrọ ya seven girls before a mara ihe na-eme asịwepụ ee eh, na o needikwa ịnụkwa nke nke because ihe ọ na-abụ mụta na ọ na-enu nne m azụ onye na onye kwere na chi ya sị mba na nwoke na ọ ma-anụkwa nwaanyị ọzọ ọkwa otu a ka m nwa ya so saa nne m a na-ekwu ihe a ga-eke asị diọkpara side nke nne m ọkwa mụnwa ga-apụtakwa kerekwa okere ahụ enwekwara m ada ada anyị nọkwa ya but o nwere ihe a ga-asị na onye nwoke m pụta o nwere ihe a ga-eme asị na

ọchị eziokwu kesikwa ọchị igbo amaka igbo ka ọchị amaka so ka mma ga-atụ okwu a ọra na the first born dọọrọ m now as ọ mụa bụ the last but uh, uh, responsibility dọọrọ m na ụmụ nwaanyị niile anụcha n'afa ọ mụnwazị now ọ nya ka a na-asị na ọ bụrụ na m anọrọ ya Diọkpara nke nwaanyị izizi anwụgo. Ụmụ nwaanyị niile nke nwaanyị izizi mụkwara ofu nwoke ka ọ mụrụ but mụọ ụmụ nwaanyị si ya ha niile then second my mother nwaanyị nwoke nna m ga-ebido jirikwa nwoke mechie so nke izizi anọrọzi ọ mụnwazi bụzi onye nọzini so ọkụ ya mma n'anya n'okwu a Wow. daalụ rinne okwu i kwuu nwee ihe o lotelu m and eh, ka m jụzie ya ka ọ bụlụ ajụjụ ka m maa ma m ga-aghọta ya ọfụma ọ bụ na nwaanyị dị ime n'ụlọ before di ya wee bịa nụlụ ya o lue na be di ya wee mụa nwa izizi ọ bụlụ nwoke o wee mụkwa nke ịbụa ọ bụlụ nwoke kedu onye bụ diọkpala n'ime ha naabọ
jụkwa ajụjụ ya ọzọ biko ọ bụ na nwaanyị dị ime n'ụlọ ka ọ tụte ime mkpuke nwoke wee bịa wee bịa nụlụ ya o wee lue be nwoke ahụ wee mụọ ime wee wee mụọ nwa ahụ ọ dị ime o wee mechaa nwoke ahụ wee tụba ya ime o wee mụọ nwa ọzọ ọ bụrụ nwoke keezi onye bụ diọkpala n'ime ha naabọ Ka onye chọrọ ịza. onye ọbụla chọrọ esi aza Onye bụ okwu Ogbu- ogbu- eze nwaanyị ngozi
ada anyị okwu gị amaka mana okwu gị isi ya dịkwa na ihe e melụ n'isi nwanyị hmm. nwanyị na-eje ịnụ amara ma ọ dị ime ma ọ dịrọ ime ah. nwoke wụta nwaanyị anaka ọ bụrụ nwaanyị ma a na mm-hmm. eje igo ana ọ wụ na a kụrụ ya ji kụọ ya ede onye na-ele ana sị gị golu ana ụbọchị ị na-ego ana ka i golu ma ji golu ma ede ihe Daalụ. niile n'ime ala.
daalụ Kpọmkwem, ị sago ya. I- isiokwu ọgwụ Kpọmkwem. o nweezi okwu o nweezi ọsịsa dị na ya i kwusigo ya Daalụ. i kwusigo ya daalụ ọwakwa ihe ọzọ m chọpụta bụ amahọ m mana ka m si wee fụta ndị diọkpala na ndị ada ama m na ọ ngọzi ka ha bụ dịlị ezinụlọ mana afụfụ ha na-ata abụghị ihe e ji ọnụ ekwu ụmụaka ndị ọzọ na-esota ha ada alụ ụdị ọlụ ha na-alụ and ha ada ata ụdị afụfụ ha na-ata kedu ihe o ji wee dị otu a n'omenala Igbo Ngozi Chukwuka eze nwanyị biko kọwara anyị
ekenekwa m gị o nwere ife m bu n'obi tupu ịjụba ajụjụ a mm. n'ife nwanne anyị nwoke bishọp kwuru maka mm. na ndị Igbo nwere atụmatụ eji akọwa ife niile dịka Ogbuefi nyegoro anyị atụmatụ kịta eji akọwa onye bụ isi ọkwa mm. ịghọtago e, maka na nwaanyị dị ime n'ụlọ ya nwere onye chọrọ mana nwa ịnụ na-ara nwaanyị ọnya kpata anyị ji bido nkọwa site n'iwu ezinụlọ gịnị bụ ezinụlọ hmm. okwu ọgbụgba ndụ ịnụ di na nwunye ịnụ nwaanyị nwa ọbụla ọ mụta bụ nwa anyị nke a wee gaa ife ee eh, bishọp na-ekwu before m bịa ịza ajụjụ gị mgbe ọ na-akọwa welukwa onwe ya wee maa atụ mana mgbe ọ na-akọwa maka Esau and Jacob ọ nke a na-ezikọ gị na onye na-anọrọ ebe a na-eni ozu na-eje esi n'ọkpa abọ ya bụ ozu ka bụ maka eziokwu ọmarọ ebe isi ya dị nwa bekee nọ na civilization na-abụrọ nke ya. Mm, akwụkwọ nsọ dị abụrọ ọbụrọ omenala ya ọbụrọ ọdịnala ya mm, ọ ife ọ kọpịtasị n'aka ndị ojii dịkwa ka mụ na gị ọnya kpatara na ọ bịa na-akọwa ife dị anya ọgbagwoju nya anya ọma nghọtasị mgbe bishọp na-ekwu maka Esau and Jacob ndị Igbo na-ekwu na agwa anyị si na ebe ahụ debe ka abụdebe isi hmm. ya na diọkpala abụrọ sọsọ maka na amụgo onye ọbụlụ diọkpala na ọ ga-abụgide diọkpala ọ bụrụ na diọkpala na-achọ onye afọ dịka nwanne anyị nwoke bụ bishọp si wee kọgide ya bụ akụkọ kọlukwa maka nyanwa lee ịfụgo ya na mgbe diọkpala na-anọrọ nyanwa anọchie anya ya na nwa nke ịbụa bụ nwoke nwee ike mesịa ọ ghọọ diọkpala eziokwu maka na diọkpala adị akọ na ngwuru maka ife na diọkpala nwana ọ bụkwa n'ebe a na-amụrọ nwoke chaa chaa alụ ada na-abụ ada bụrụ diọkpala ọnya kpata na igbo na ndị igbo nwee ife a na-akpọ gender fluidity ọ nwa bekee wepụtara anyị nwoke na nwaanyị ọkwụrụ ndị igbo ghọtara ya na nwaanyị nwere ịkpa agwa nwere ike ịkpa agwa nwoke nwoke nwere ike ịkpa agwa nwaanyị ma o lue n'omume hmm. n'ebe a na-amụtarọ nwoke cha cha cha ada ifụ bụ nne aghọọ nwoke ọ nọ n'ụlọ nwa nwa ọma njezide ọmụba nwa ka eziokwu ọnọchi obi maka na obi ama mfu efu ana obi ama obi ama mmechi emechi obi ama ndị anyị obi efu na ndị igbo nwere ụsafụ ife ndị a niile hmm. ọ dị o nwerọ sọsọ ife igbo gwara bụ n'ife fa na-afụrọ ka e me bụ ọnwụ ya wee bịasịa n'ịza ajụjụ nke ị jụ maka na o nwere ajụjụ ị jụ wee mm. na-ayọ sị nne jụkwata m ajụjụ ọzọ
ok a sị m na m chọpụta na nwa izizi ọ bụ diọkpala ọ bụ ada na afụfụ ha na-ata erika ọ dịrọ ka ụmụaka ndị ọzọ a mụsote ha kedu ihe me o ji wee dị otu a nke mbụ bụ ka m ka m gbazikwa onu maka na ndị Igbo sị na na a na-agbazi onu agbazi mhm. ọ sọ nya abụla ozu nwụrụ anwụ ọ bụrọ mhm. eziokwu na nwa izizi na-ata afụfụ na ọ sọ afụfụ ka ọ na-ata gị maọbụ ada maọbụ diọkpala mgbe ụfọdụ ọ fa nwa bụli ndị ndị ga-anụ ndị gaa n'ụzọ ọma mgbe ndị bata mgbe ike juru nna arụ ike ju nna arụ akụ na ụba ju fa na-eli na-ata na-aṅụ mgbe onye ji wee mụ nwa nke ịnọ na nke ise ike adịrọzi akụ adịrọzi ndị afụ afụfụ
eziokwu ya na ọ bụrọ iwu bụ na nwa diọkpala na ada na-ata afụfụ ọ ka amasị m ma ọ bụrụ na eziokwu na fa na-ata afụfụ ọ ka abụ ife magburu onwe ya anyị amarọ ife mee n'oge gboo mana anyị ji anya kịta wee na-enwe nghọta ife nwee ike ime n'oge gboo tupu nwa bekee abịa ekweta m na n'agbanyerọ na anyị anọrọ mgbe nwa bekee bịa mana ekweta m na ike eji azụ diọkpala oge a na ike eji azụ ada dị iche na ike eji azụ diọkpala na ada kịta ọtụtụ ndị- ọtụtụ ndị bụ diọkpala na ọtụtụ ndị bụ ada ebe fa nọ wee gbajọ bụ ọzụzụ e nye fa ọtụtụ ụmụ nwanyị na ọtụtụ ụmụ nwoke ọtụtụ ezinụlọ

Eh, nwa nwa diọkpala ekwesịghị inye izu ka o nwee uche onye a bụ afụfụ anyị na-ekwu maka ya afụfụ abụrọ ajọ ife afụfụ bụ ebe amamife uto na uche na-esi apụta o nwerọ ka onye na-atarọ afụfụ mara ife ọ pụta ụtụtụ odide awụ anya arụ a kpọta maid ya awụọ arụ kpọta maid ya arịa isi kpọta maid ya enye nni n'ọnụ ọ ka dị arọ ise bụlụ diọkpala ọ ka dị arọ iri bụlụ diọkpala mana ọ marọ asa onwe ya arụ ọ ka na-anyụ nwamịrị n'enu akwa hmm. mana maid na-eme ya na ike na arọ ịsatọ nwa onye ogbenye a na-eti ife etu a ka o si dịlị ada amamife ọ kwesịrị inweta dịka diọkpala site n'ịta afụfụ ọ tarọzi ya bụ afụfụ ya na i jee na ngwulu dị iche iche n'anị Igbo ị nwee ike ịchọba ị ga-afụ ndị diọkpala bụ ndị mụ na gị ghọta na diọkpala bụ onye kwesịrị na ọ ma-eje ọ ma-eje obodo oyibo diọkpala bụ onye kwesịrị na ọ ga-anọ n'ụnọ ọ ife anyị ghọta dịka diọkpala ka o wee mara ife na-eme n'obodo maka na aka ji ọfọ ka ọ bụ hmm. mana ọtụtụ diọkpala anọrọ n'ụlọ fa jelu akwụkwọ fa gụ ife dị iche iche ọtụtụ n'ime fa mgbe fa jili wee lue secondary school fa asọbago nne fa nsọ na ọ na-azọ ụkwụ n'anị fa asọbago nna fa nsọ na ọ na-alụ ọlụ ji mgbe fa ji wee jee nụọ nwaanyị na Abuja ma na Lagos nna fa bịa fa adị ekwedo agwa ndị enyi fa na onye a bụ nna fa maka na nna fa adịrọ ọcha nne fa na-asọ fa oyi nna fa na-asọ fa oyi ya na ife m na-achọ hmm. ịkọwa bụ mmekọ anyị na nwa bekee gbanwelu usoro ndụ anyị o zikọkwa site n'etu anyị si azụ ụmụaka ya na diọkpala n'ezie n'ezie ọ bụrụzi iwu bụ na ọ na-ata afụfụ na afụfụ bụ ezigbo ife na afụfụ ka e ji ama ife afụfụ ka e ji enwe uche afụfụ ka e ji eto afụfụ ka e ji akpọnite mmụọ mana ọ bụrọzi iwu bụ na etu a ka ọ dị so ị bịa n'ana Igbo tata ọtụtụ nsogbu a na-enwe kịta bụ ndị diọkpala na ndị ada hmm. nke bụ eziokwu maka na fa aghọtarọ ọnọdụ fa ọzụzụ e nyee fa enyerọlụ fa aka ịghọta hmm. ọnọdụ sọsọ ife fa ma bụ ike ike ike ị makwa na m bụ hmm. ada makwa na m bụ diọkpa mana ife na-esozi ya ọ marọzi ka m hapụkwu ya ebe a ka ndị ọzọ wee tinyekwa ọnụ daalụ daalụ ogbuefi ị na-amụ amụ o nwee ihe ị chọrọ ịgwa anyị o nwere ka okwu a si wee tọọ gị ọchị o nwee ihe ị chọrọ ịgwa anyị
ọ bụrụ ya daji na iwe menụ na Eze nwanyị Ngozi Ekechukwu kwuru okwu kwumie ya ma anyị niile okwu anyị na-ekwu ihe dị anyị na mmụọ anyị si na mmụọ bịa hmm. anyị ana-akwa na oyibo mere anyị anyị nọzọ ihe anyị bụ mana anyị etetewego ndị diọkpara na ndị ada were na ọlụ ezinụlọ ha bụ onye kwere n'ihe ha na-eme e jiri maka na ọ bụ ha nwa bụ diọkpara ọ na ọ bụ ha nwa bụ ada na-ata onye ahụ ahụhụ hmm. a sị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ na ọ bụ diọkpara abụrọ nọ iwu na ọ ga-eme ka ọnọdụ dịrị ndị ọzọ njọ Mana ihe o ji dịka diọkpara na ada ebu ọlụ wụ na o nwee ihe mere n'ezinụlọ ọ ha ka ụmụazị na-agbakwu ndị ezinụlọ ha si ada anyị nke na-ara ndụrọ nna ha na-ara ndụrọ nne ha maka na ọkpara ka ọ bụ ihe ọkpara profession in leadership di ihe di na-akọwa n'ala Igbo bụ onye onye ọlụ ya bụ di dịka onye nwa dibịa sị dibịa profession in knowledge di adept Mhm. ụmụ eh, ụmụ- kedu eh, ụmụ di ọka ndị Ọka na-akpụ ụzụ di ụmụ di ọka onye na-akpụ ụzụ wee dịrị gawa Ehe. onye bịara The ala expert. Igbo onye a mụrụ n'Igbo, yeah. onye a mụrụ n'ala Igbo n'ebe a mụere ya ma ihe o ji bi ụwa chiri afọ karịa maka ihe oyibo wetara Onye gwa onwe ya eziokwu, ebe anyị na-eje, ụzọ anyị na-eje adịla anyị mfe. Mana ihe meziri bụ na ụfọdụ n'ime anyị na-eche na na ọ maka na ọ bụ ya taa. Ọ na-elukwa n'elu. Ọ Ọ bịacha na-elu nke elu. taa na onye ọzọ ọ na-abịa mgbe ọzọ e nwee ike mee ya ọ bụrụ na ọ nya gara anọ ebe a na-edobe ihe. ma ya bụzi diọkpara Ya bụ eziokwu. Okay. That's a reincarnation in the culture of Igbo race. Mm. nke na anyị anyị ga-ama ma onye na ebe ọ bụla onye si na-eje anyị mara amalụ na onye oke onye si mete ka ọ ga-adị wee bịa ọzọ daalụ nụ ụmụnne m Daalụ. Daalụ.
daalụ o nwere okwu igbo a na-asị o ji n'ụkwa na ọ bụrụ diọkpala bụ enenechago m okwu a nene ya n'elu nene ya n'anị aghọtara m ihe ọ pụta eze nwanyị chinwe nwee ike ịkọwara anyị ihe okwu a pụta achịa m ọchị maka m chịa ihe m ji achị ọchị ajụjụ agaghị abịa bịa ịma mgbe anyị na-agazi wee ọ tara akpụ ọ bịa tatụkwa akpụ but ihe ahụ tacha ga taa n'eze taa n'eze ejụrụ m ajụ ka m taa ihe a n'eze tupu m asa gị ajụjụ a aga m ebido na ebe ụmụnne m kwụsịrị gbasara na ha na-ata ahụhụ mm. ihe butekwara ha ji ata ahụhụ mm. ihe mekwara na e ji tụọ ilu a ị tụrụ mm. ihe mere ilu a ji dị ụdị otu ọ dị ọ bụ na ọ wụ otu o kwesịrị ịdị ya wụrụ ebe a ghọtara ihe aghọta na omenala Igbo ịma na nwanne m nwoke Ogbuefi ọ dị ka ọ nọ m n'obi maka na anyị tetara m n'ụtụtụ a Ịgwa unu eziokwu, ajọs m nọrọ na-achọ ka mmụọ m gwa m ihe m ga-ekwu. Ajụrụ m one or two persons ajụjụ ha sachaa m. Ajụ a ha sara m ọ dị mma but o ju o ju mmụọ m jughị afọ Mm. o juru afọ o ju afọ ka m biliri n'ụtụtụ a mụ anụ di and we ya sị m na ị ma na okwu a di and we wụ the same thing

na-ajụ ya sị nwoke ọ wụ ihe e ji asị dibịa nwanne m nwoke ekwuola ya master in knowledge ọ ihe ndị ndị ndị bekee na-akpọ wi- wise wise one ya bụ Mm. wisdom onye wisdom wise one ị hụrụ ya Ade. So we and di wụ ọ wụ otu ihe ahụ ọ wụ aghọtaghị aghọta na-eme anyị nsogbu mụ ajụzie gịnịkwanụ di ọkpala enwere m ike otu m si ghọta ya na mmụọ m ji kọọrọ m o nwere ike ọ ga-awụkwa ihe ọ wụ onye makwa ya gbazie m olu ọkpala m sị ọkpala ọ staff of office because o nwere ihe a na-akpọ mkpara a na-eji ya na-eji n'aka ya na-eji n'aka ya sị m ha wụ onye ji staff of office nna ya mm. ị na-ahụ sometimes ndị mmadụ akpara ihe a n'aka chee na ọ wụ egwuregwu because omenala igbo aghọla egwuregwu na ọ bụ iyi isi agụ jide akupe eh. ihe the spiritual aspect of that thing ha amaghị ya ha amaghị ihe ọ na-akọwa so diọkpara bụ onye ji staff of office nna ya onye ji ngọzi isi ngọzi o ji bịara gọziere ha ihe ọjọọ ịma na a sị baịbụl na baịbụl wụ mma oko kere otu e si kwuo ya na ọ mma nwere Mma ihu agha. abụọ Mma agha. ya omenala ọ nwere ihu abụọ ada na ọ gọziri gị ọ pịawa gị azụ ọ dependịrị iji na staff i ji bụ mma ada na ọ gọziri gị ọ ya pịawa gị azụ because onye ji ihe ahụ ga-adị careful very very careful onye na ndị mmụọ na-eme ihe ga-adị very very careful na a mụrụ ya ka ọ bịa ghọọ ngọzi n'ezinụlọ ngọzi ahụ ga-aghọ ọ wụ maka onwe ya maka ezinụlọ ihe ahụ ọ ga na-eme ga na-agọzi ezinụlọ ahụ ọ ga na-agọzi ya mana ọ nwere ihe ndị Igbo pụtara mgba nwa ọ wụ na a kpọrọ ha nwa bekee na ụfọdụ anyị chara ọcha chakakwa ha o so ndị a bịara n'obodo anyị ya ndị nke bịara bịara n'obodo anyị ndị bịara abịa bịa bịa ma adulterate a lot of things meziri ndị nna hapụzie ọrụ diọkpara na-arụ diọkpara nwatakịrị ga-adị 10 years a na-agwa ya kwago agwụ nna ọgụ agwụ nna ya ajụ isi ya achọwa otu o si apụwazi ee ka ọ pụọ ka ọ gaa kpata ego ihe ọ ga na-echeziwe ego ego ego kere otu m si apụ aga ịkpata ego and this thing na ọ ka na-eme anyị affect ruo till today ụfọdụ ha ga-aga gbawa bọyị ha na-akpata ego ha na-azụ ụmụnne ha ụmụnne ha amaghị na otu e si eme ihe ahụ na ọ zụchaa gị ga-eshi ike ma ndị ga-aga skuul aga skuul ha gacha skuul ha hụzi ọpara nne ha ka onye nọ n'obodo na-egbu nkwụ na-etuezie ha anya ịzụrụ ha ụmụ ha ha agaghị azụ ụmụ ọpara nne ụfọdụ ọpara nne ataa ahụhụ ma ndị ada nne m na-abịa ka ndị ada nne ha ataga ahụhụ zụ ụmụnne ha ụmụnne ha alụzie nwaanyị nwunye ha na-akọntrolu ha ha ga-agwa ha ọ nwanne m nwoke a tara ahụhụ anyị ji gaa skuul ha hapụ ha dị ya ha nọ na be ya agbachi ha nkịtị ọ wụ ebe ahụhụ a si ọ wụ one aspect ebe ahụhụ a si ebe ahụ a afụfụ ahụ ka nna ka m jụrụ maka ya ị mara o nwere ndị na-arụtụ aka sị ka m kwuo ya ọ wụ otu ihe a sị ha hapụzie their spiritual responsibility chụwazie ego ha ga mee ya mechaa ụfọdụ obi adaa ha mba ị ghọtara ajụjụ a ga-asakwa asakwa ilu ya tụrụ jụọ m ajụjụ ajụjụ a mm. ọ ga-asakwa ya ọ bụ ka o si mm. so ọ wụrụ ebe e meziri ihe emezi ọpara nne gị zụchaa unu unu enyere aka zụọrọ ya ụmụ ya unu kpata ego ahụ ọ wụrụ oke dịịrị unu ịzụrụ ya ụmụ ya niile mee ka ọnọdụ ya dị mma maka ọ nọchitere anya unu ọnọdụ physically and spiritually unu enyere ya aka ọ ya mere ụfọdụ ọpara nne mana ha ga-anọ n'ụlọ dokwa ezinụlọ ha mana maka mm-hmm. mkparị ha na-enweta ebe ụmụnne ha ntakịrị nọ meziri ha ji pụkwa na-aga achụ ego ahụ mere ụfọdụ ha ji hapụcha gachaa n'obodo oyibo ga nọ na-atakwa ahụhụ maka ihe ha hapụrụ n'ụlọ ihe ahụ ha mm-hmm. hapụrụ ihe ahụ ha na-emeghị m sị gị na ọ na-apịawa azụ ọ ya na-eme o ji apịawa most of them azụ n'ala bekee ụfọdụ a na-ebu ha alọta ụfọdụ ha onwe even ahụhụ ha na-ata dị too much ya dịka nwanne ha nwoke ndị nke ha tọrọ atọ aka ha enweta ahịa nke ahụ physical aspect ka m na-ekwu ndị ada ka a bịa bịa zụwa ndị ada na skuul isi ekopụwa ma ndị nne ha isi ekopụwa ma ndị nna ha ụfọdụ ha awụwa dọkịta ụfọdụ ha emechara nwa ada ha alụghị di ha na-achọ maka ha zụrụ ha na skuul ha ghọọ ndị ada o nwekwa onye ka ha ị ma na nke eze nwaanyị kwuru nke na-eme ugbu a achọrọ m isi ebe o bidoro pụta anyị ga-ajụ onwe anyị how did we get here kere otu o si bido ọ otu a ka ha gawaziri skuul achọkwaghị m ha associate with otu ahụ nne ha na-esi eme ma idokwa chi ya ma otu ahụ ọ kụzichara ha ma ịmadị ebe a na-arụ ọrụ ubi ebe ihe niile otu nne ha kụziri ha ihe ha ma nne ha kụziri ha a na-ekwudi ya outside ha they pretend they don't know about it ha agago skuul hapụ ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ezinụlọ ụfọdụ ha maka ha hapụrụ ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ezinụlọ kwesịrị wụrụ ha ngọzi wụrụkwa ngọzi ebe ụmụnne ha nọ ha abịazie ha tawa ahụhụ ị ga-ahụ ndị ada ha megide ọfụma megide ọfụma gị hụ ha all of a sudden ha gbatuo bịa tawa ahụhụ ụfọdụ ha mechara ihe a ma ịlụ di ma ịmụ nwa a lot of things mere na-eme happen bịa ugbu a ha stage ha nọzi ugbu a ịwụzi problem na ezinụlọ i lee anya ọkwa ha na-awụzi problem na ezinụlọ na

so ya wụ ebe ezinụlọ si gbakasịcha because ha amaghị their responsibility now ugbu a ha na-akpatazi ego a na-emezi ihe eme ka ọ dịrị otu o kwesịrị ịdị atụwazi ilu a na-atụ ụmụnne ya na ọ nwekwara ihe ọzọ na-eme ha spiritually ka m kwupụta nke ọzọkwa maka na nna gị dokwara chi ya dokwa chi ya doma ya ọfụma ya dị mma mee ya ya dị mma ya na-agọzi unu na-agọzi unu ụmụ ihe ndị ahụ nna gị mere nwere expiring date ọ ga-enyegide blessing ya kwụsị inye blessing ya ụlọ nna onye ahụ anọzikwa ya o nwere mgbe ọ mm-hmm. ga-agọzigide gọzigide ngọzi ahụ dịrị ọpara ya hapụ ngọzi ahụ hapụ ụlọ ezinụlọ ya gawa obodo oyibo ụmụnne ya ntakịrị ndị ka nọ n'ụlọ gị hụzie ha ihe ọbụla ha kpasara aka ya na-aga nnọọ maka ihe ahụ nna ha mere ihe ahụ nna ha nọ na-edu ngọzi ahụ nna ha nọ na-adọtara ha through e, aka e, ịgọ ọfọ ịma aka ji ọfọ na ihe mhm, niile ha mhm, so mhm. ha n'ime ha ya gọziwezi ụmụnne ya ntakịrị ụfọdụ ha zụwa ahịa gị hụ ha na-abazi anything ngọzi ahụ dịrị ọpara ya hapụ ya pụọ ị hụrụ ya so ihe a kwa ihe na-eme ha ji ata ahụ ha tabazie ahụhụ a abịa tụwazi ilu a na-atụzi ilu a sị onye aka onye ka aka wụ ọpara gburu onye onye aka onye aka o ji nnu kwa na ọ bụrụ diọkpala agbu ọwụ dị ọkpa ọ otu ọrụ but ọwụ otu kwesịrị ịdị ọ bụrụ na eji ama na nke anyị eh. ilu ahụ ilu ahụ atọghị ụtọ ọ dịghị mma ọ na-ewetu ha it makes them ọ na-eme ha ụfọdụ ha na-adịzi iberibe ụfọdụ ha wụzi hmm. ndị a na-achị ọchị hmm. ọ na-eme ndị ụfọdụ ha achọghị take their responsibility achọghịzi ịgba mbọ achọghị ịgba mbọ hụzie na ụmụnne ha ntakịrị na-emezi ihe ọ bụrụ twistik a ga-eme ha kpọwa kpọwa oke nọ amerịka oke nọ amerịka oke nọ germany o nwee nke ha ga-eme eme they keep calling phone calls in every little thing ha ga-eme ha na-akpọzi ụmụnne ha ma ndị ga-asị mpa ha ji ụgwọ na chọọchị 3000 ha kpọwa phone call ka nwanne ha nọ abroad weta ego 3000 a ga-akwụ kwụọ ụgwọ mpa ha ji n'ụka ị hụrụ ya mm, mm. ọ ya ọ ya wụ mbirimbi okwu wụrụkwanụ ihe bidoro ihe a ọ ya ọ ya budokwara n'ebe anyị nọ taa ndewo daalụ nne anyị ga na-achịkọtazi okwu maka na oge anyị na ọ na-aganarịzi anyị kedu ọdụmọdụ anyị nwee inye ndị nwa izizi n'ezinụlọ apọstụl ka m bido ebe ị nọ na nkenke ọdụmọdụ i nwe ụmụaka izizi ọdụmọdụ m nwere inye ndị ndị ndị izizi bụ ọ ha nwee onwe fa wee mara na wee mara oke luulu fa na ihe ha kwesịrị ịna-eme because na chineke na onwe ya like kwuru nwa izizi because uh, uh, kwuru na Exodus 1:2 ọ sị na Chineke sị na nwa izizi belong to ya n'ụlọ ọbụla ụmụ izizi ihe nwa na um, Jizọs na onwe ya bụ nwa nke Chukwu bịakwara Chineke wee kwuo wee sị yes na nwa izizi m na m na-enye ụwa n'ihe nwa ọ bụrụ onye ọbụla onye kwetara n'ime ya ga-enwere ndụ chineke like ihe ọbụla bụ nwa izizi but a bịa n'ala igbo izizi na-adị ọ ha ha nọkwa ka ka sacrifice kwa ha nọkwa ka ka ọ na-afọrọ nna o nwe ife nwa ka ihe si wee dị n'obodo ofu ihe n'ezinụlọ anyị na-eche anyị ya ga-ekwu kwu bụ a sị na ọ nwa izizi ka nwa izizi ka a ga-ewelụ na-agwọ na-alụ nwa izizi mee ife ihe adị and mgbe gboo a na-eme that ife na akwụkwọ nsọ Second Kings 3 verse 27 ọ sị na king nọnụ agha dị n'obodo and diọkpara ya ga-ewelụ na ọ bụ na the man aka nkụ nwoke a n'anya wee fụ na the only thing ọ ga-emenwu bụ ịkpọrọ nwa izizi sacrifice ya to Chineke si Chineke na nwa izizi kwesịrị ọnọdụ a na sacrifice akwụkwọ nsọ mee ka m matara na Chineke n'onwe ya fụkwa ka nwoke a si mee ya obi chigharịa ozugbo ọdụ a ga-esi ụmụ Izrel Chineke abịa ụmụ Izrel ozugbo jọjụba fa sokwuru ihe a nụnwa na na be nna m sef anụkwara m the history mgbe gboo mgbe gboo na nwa izizi diọkpara nna anyị na afụkwu esi ike ihe a nekwala ya a sị na nwa izizi ahụ na eyiri ya na ndụ hmm. something in the in the history as na eyiri na ndụ si wee na ngwe mgbo si tụ akwụkwọ emekwanụ ndịkọ kwana so ka i wee fụ na ihe na-advise ụmụ ndị Igbo na ndị ndị eh, first born si wee kwu ndị izizi ijisi ike kweta n'onwe mee ihe ha ma-emenwu to keep the family na-emove forward hapụ igive up hapụ igive up because go up we take the responsibility old because ha nwe na-alụ that ọlụ ọlụ fa obodo adị mma ọ wụrụ onye ga-akpọ dịka otu a nọ na side nne m mụ afụkwa na awụ m nwa izizi dịọazị na-agbanye spiritual physical na ndị eme ka o si ka o kwesị because of them not and is emesịfe ị na sef ike gwụkwụziri fa fa fa chọkwụziri na sef ị na-akwu okwu ị naa ala Igbo a na-asị ka a hapụgodi ya ịghọtago na ya nwa bụ diọkpara na o nweghị ihe o nwere na ọlụ na nke bụ nke tọrọ na nke azụ nke ikpeazụ ọ ka ego o ji ego ịmago nwezie that eh, condition o si otu a ọkwa ya mụ Daalụ. na ụmụnna anyị nọ n'ụwa ebe ọ bụla ha nọ ka ha nwee ike ijisi ike that spirit a ji bụrụ the ndị izizi will come and move forward. daalụ Ogbuefi Obiefuna ndụmọdụ i nwere ndị nwa izizi
ee biko ndị Igbo daalụnụ ụmụnne m daalụnụ o nwere ọdụmọdụ a na-adụ onye izizi onye izizi suppose ịma suppose-li ịma na ọrụ ya o ji bịa onye ọ bụla bụ diọkpara ya buru ụzọ ya je be nne ya je jụọ ka ndị bu ya ụzọ si mee hmm. ọdụmọdụ adụgo onwe ya onye bụ onye ada ije ọ wụ na ị nọ n'ezi wee too ị na-aje jụọ ka esi eme anara adụ ọdụ igbo na anyị ji ọdụmọdụ a na-adụ were wee mee ibe ibe na-ete aka onye bụ diọkpara tote ya chọrọ ebe o si bịa nke na be nna ya je jụọ ese onye bụ ada ya na be nna ya je jụọ ese maka ibe mebe ọ be nna ya ka a ga-esi wee jụọ ese ibe mebe ga-asa adịsu ibe a na- ọ bụrụ ihe ama ụmụnne m anyị bịazi mebezi ibe na-emezi ibe ka ndị nwere ebe ha nwere mkpụrụ enwere ebe e si kọọ ana nwee ebe e si doo mkpụrụ mm. wee wee jebe ibe ọdụmọdụ mm. a ga-adụ diọkpara wụ ibi wefute oge na be nna gị enwere ezinụlọ wụ eke nwee ezinụlọ wụ orie nwee ezinụlọ wụ afọ nwee ezinụlọ wụ nkwọ i je jụọ ndị ichie ndị okenye ndị ọzọ ndị eze mmụọ jụọ kedu ihe dị be anyị kedu ka esi eme ihe dị be anyị kedu ka esi agba oke na be anyị kedu ihe kedu ọlụ m ga-alụ maka na ụfọdụ n'ime anyị amụrụ anyị na nnukwu obodo ọ bịazịa mee ekwu okwu ị nọzi n'ama a na-abụzi ndị nọ n'ama asị ndị ndị ajọ mmadụ hmm. o nwerọ ọdụ ọzọ a ga-adụ mmadụ ka nke mmadụ dụrụ onwe ya mana anyị sụkwa ka adụ ụlọ ọdụ ndị diọkpara na ndị ada onye ọ ghọtara ya na adị enyi ya akọwali ya a na-akọwali ya ọ na-edetu edetu mm. ka o wee kọwalụ ndị na-esi ya daalụ
daalụ

ihe a nwere ike ikwu onye na-enweghị ihe o bu o nweghị ihe ọ na-akụwa hmm. ihe emewe ịjụwa gị gị jụọ onwe gị ma ị ma ebe mmiri si maa gị ị gaghị ama ebe o si akọ gị hmm.
anyị na-ajụ ajụjụ anyị jụọkwana anyị na-ajụ the right source anyị na-enweta answer to the right source ihe m chọrọ ikwu ịgwa ndị na-ege m ntị ọha na eze ndị na-ege m ntị ma ị wụ ada ị wụ ọpara ma ị wụ nwa etiti ma ị wụ nwa last born ị hụ na this universe anyị nọ this forces of the universe the power nọ ya o hmm. nwere usoro principle laws na-eso ya ma anyị kwenyere ya ma anyị ekwenyere ya ọ na-arụ ọrụ awụ ihe eji ekpere anaghị eji ekpere ekpepụta ya m na-ekwu nke a na-ekwu ya na-ekwusi ya ike now here is bringing me back to ihe m chọrọ ikwu a sị gị ihe m ji kwuo okwu m kwuru the solution of a thing is in a thing
ọsịsa ihe nọ n'ime ihe ọsịsa a ị ma na i lee anya nsogbu dị ọ wụ naanị na ha na-ata ahụhụ na-enweghị ego or ihe ụwa dechiri ihe ụfọdụ ha nọ n'ọrịa hmm. ị na-anụ all of a sudden gị na-anụ kidney problem gị na-anụ prostate cancer gị na-anụ na mmadụ bara ụra hie ụra o tetaghị ihe a ga-eme a chọba onye mere gị ihe nọ around ihe niile a na-eme anyị nwa anyị na-achọ onye na-eme anyị mba ihe na-eme anyị nọ anyị n'ime ihe na-eme anyị si anyị n'ime hmm. and m sị gị 99 percent point something problem anyị anyị nwa and the solution hmm. ya nọkwa the same 99 percent point something nọ n'ime anyị ya wụ na o nwere nke mmadụ mere anyị eme ọ nwa ntakịrị and nwa ntakịrị ahụ ọ kwa gị nwa mere allow ka ọ bata hmm. ọ anyị nyekwere chance o ji bata ị hụrụ ya so a ma gbakwasị ụkwụ ebe ihe nwanne m nwoke kwuru it still depends on you ị chọrọ ịchọta solution gị lee anya in a, in a situation somebody nwere nsogbu na-enye ya nsogbu and nsogbu ahụ si na agbụrụ ya nsogbu ahụ si n'ezinụlọ nna ya onye a ga-ahapụ ezinụlọ nna ya gawa ala yoruba na a sị o nwere one powerful eh, preacher nọ there na-ahụ ọhụ hapụ ezinụlọ gawa ala yoruba gaa ịchọ that powerful meanwhile your solution nọ right na ezinụlọ nna gị ihe ị kwesịrị ime ị na-emeghị ya ọ wụ ihe anyị na-agbagharị agbagharị agbagharị ọ wụ gaa mezie ezinụlọ nna gị otu ogbuefi nwanne anyị nwoke si were kwuo ya m sị gị na ọsịsa ihe nọ na ihe and ọzọ m chọrọ ikwute okwu ndụmọdụ ebe a ka m ga-enyezi ndụmọdụ nyezie hmm. nke kachasị nke ndị ọkpara hmm. ka m nye ha ndụmọdụ a ihe ị ketara na ebe nna gị nna gị si n'aka nna ya keta ya hmm. o ziri gị ụmụ ihe ndị a sị gị m nwụọ gị na ụmụnne gị kee ya gị ụlọ ebe a ka m ga-ebi ebe a wụ obi m wụrụ ụlọ m ga-ebiri there ọ bụghị ebe ị ga-anọ gị na nwunye gị achụrụ ụmụnne gị chụpụ nwanne gị nwaanyị gara di ọ dabara ya ọ lọta gị enye ya otu ọnụ ụlọ na ezinụlọ nna ya ọ wụ otu o kwesịrị ịdị nwa nwa a chụrụ ọsọ o nwere nsogbu ebe nne ya hmm. ebe ebe ebe a lụrụ ebe nwanne gị nwaanyị lụrụ di ọ lọtakwa ọ bụ oke dịra gị inye ya ụlọ ebe ọ ga-anọ hmm. adịkwala anya ukwu mee kee oke nna gị otu o kwesịrị ịdị because i bughị ụlọ ahụ ala ị pụkwa onye ọzọ ewere ya
unu emekwala anya ukwu ada ụfọdụ na ihe na-ewute ugbu a ada nne na-elezi nwanne ya nwaanyị nke dị ntakịrị ka alụta di dị mma ọ ego ga-emewe anya ukwu mba ị wụ nne ị na-emere nwanne gị nwaanyị nta anya ụfụ anya ukwu ọ miniri ị wụ nne na-emere nwa ya anya ụfụ na ọ na-aga n'ihu unu aga m agwa unu ihe karịrị nwanne m ihe ogbuefi gwara unu ihe ị na-aghọtaghịla gaa jụọ ajụjụ ị jụọ ajụjụ a gwa gị otu esi eme ya emejie ihe ọ wụ ihe m nwere ike ịgwa ụmụnne anyị o nweghị ogologo okwu nọ n'ụka mgbede ọ wụ ọdụ ndụmọdụ onye ọbụla ga-adụ onwe ya maka na the answer to a thing nọ inside a thing answer ihe ahụ ị na-achọ nọ n'ime gị hmm. ya wụ na ị maghị otu esi eme ya gaa jụọ ajụjụ it still comes down to gaa jụọ ajụjụ n'ikwu nne gị na ebe nna gị gaa jụọ ajụjụ ka a mara otu esi enyere gị aka ebe a ka m ga-ahapụ ya ndewo m ndewo daalụ ndewo nne eze nwanyị Ngozi Chukwuka mechiziela anyị okwu nke taa ụmụnne m ekenekwa m unu bishọp ana m ebunye ya ukpe ekene ee eh, ogbuefi ekene m gị rinne eze nwanyị ibe m ana m ekene ekelekwa m gị ndị Igbo ekenekwa m unu n'ofu n'ofu ọ ụzọ ndụ anyị ka anyị na-achọ ụzọ ndụ anyị ka anyị na-achọ anyị nwa ka ọ dịrụ ịkọ akụkọ ụwa nke anyị hmm. ọ bụrọ ndị bịara abịa ga-akọlụ anyị akụkọ ụwa nke anyị ana anyị wee sị na anyị amarọ bụ okwu ụgha okwu ụgha na-eweta ọnwụ ọnwụ bụ ịdaghachi azụ na agarọ n'iru hmm. nwoke ọbụna bụ onye Igbo nwaanyị ọbụna bụ onye Igbo ga-amụtalili ada mụta diọkpala hmm. ya ka anyị na-ekwu maka diọkpala ọ dịka a ga-asị na ọ ndị ndị dịbu adị ọ bụrụ na ị fụlụ onwe yị dịka ọdụ nwa na nwoke n'afọ nne na nna yị mhm. na ezinụlọ nne na nna yị ị fụ onwe yị ị bụlụ ọdụ nwa na nwaanyị ọnọdụ ọbụna ị bụ ị bụlụ ada bụlụ diọkpala bụlụ isi bụlụ ọdụ bụlụ ọ nọ n'etiti elofuna na emesịa na ị ga-ekuni na ị ga-amụta diọkpala nke yị mụta ada nke yị na ndụmọdụ m ga-ebidogodu na isi mmiri kedu ndị m na-akpọ isi mmiri isi hmm. mmiri bụ ndị bụ fanwa bụ ezinụlọ na-amụta ụmụaka hmm. ọzụzụ fa ka ebe a ka m ga-ebido ndị Igbo si na nne ewu kụla agbala nwa ya enele ya anya wee na-akụlụ hmm. ya nọ ije ndị bụ nne na nna ga ka nwata ga-aga ọ bụ na ndị bụ nne na nna gaa ije ndị na-amarọ ife nwa ama ama ife e, ebe a bụ ebe mụnwa bụ adaobi jele si wee fụ nsogbu na ebe m ga-ebido wee nyebe ndụmọdụ kedu ka ada ga-esi wee malụ kedu ka diọkpala ga-esi wee malụ ma ọ bụ na nne na nna zụlị ya gwa nya ị fụ ndị ụmụnna gị gbaalụ fa ọsọ hmm. ị fụ asụsụ gị gbaalie ọsọ hmm. ị fụ obodo gị gbaalie ọsọ ị fụ ukwu ụdala dị na be nna gị gbutuo nya maka na ọ gịnị na ajọ ife ị fụ ukwu ọjị dị n'obodo gị gbutuo nya maka gịnị na ajọ ife kedu ka ọ ga-esi ma ọ mmadụ ga-akụziri ya na ife ndị a dịkwa mkpa ọtụtụ n'ime anyị ka m yuzube term English post colonial mgbe nwa bekee bịa n'ana Igbo wee nọcha wee na-ana wee sị na fa n'ebe a ndị Igbo fụrụ onwe fa na nnukwu obodo a ndị Igbo fụrụ onwe fa wee nyefee ọchịchị nnukwu obodo a fa kwakọla akwakọ hmm. ọtụtụ ndị nke anyị ndị Igbo bụ fanwa bụ ndị jeelụ nwa bekee ozi chọọ ka nwunye fa dịka nwaanyị bekee na-abịa afụ colonial master ya na be anyị anyị ma na fa bịa na eliza ndị oke nne fa ama-ekwe ka fa lụọ ọlụ maka na fa bụ ndị bịa ịfụ nwoke bụ onye ọcha na-achị n'obodo hmm. fanwa bụ ndị ọcha na-achị n'obodo ndị be anyị a na-alụlụ fa ọlụ nna anyị fa a na-alụlụ fa ọlụ ụfọdụ anyalụ fa moto ụfọdụ alụlụ fa kọtụma ụfọdụ alụlụ fa ife dị iche iche ka ndị bekee a na-ana fanwa chọọ ka fanwa dị ka ndị bekee ebe a ka anyị si wee nweta ọga na madam hmm. igbo adị azabu ọga igbo adị akpọbu madam maka na ọ ka madam dịzịa ka madam nwa bekee bịa hmm. na-anyazị ụgbọ hmm. onwe nwee ndị na-akwọlị ya ụgbọ ana etu fanwa sikwu akwọrọ nwa bekee ụmụazị niile amụta ndị igbo niile amụta since 1940 1945 wee bataba wee lue tata ụmụaka fanwa mụta fa chọọ ka fa dịka nwa bekee na-asụ oyibo ka nwa bekee jee akwụkwọ ka nwa bekee na nke bụ eziokwu eziokwu bụ na ọnọdụ diọkpala n'anị Igbo ka anyị debegodo ada na ofu ọkwa bụ na diọkpala emerọ diọkpala ka ọ bụlụ ọgalanya diọkpala bụ ndị bụ ndị diọkpala a bụ fanwa bụ ndị na-echebe obodo fanwa na-anọ n'ụnọ fa ada apụ apụ fanwa na-ama oke anị fanwa na-ama ọdịnanị fanwa na-ama etu esi arụ ego nwaanyị etu esi anụ nwaanyị etu esi agụ nwa afa fanwa na-ama ụmụ ife ndị a niile fa na-ama ebe mmụọ dị iche iche dị na-echebe obodo mm. ọ maka ifi nke a kpata na fa dị ọ dịka a ga-asị na fa ada aga iru nke bụ eziokwu bụ na ezigbo onye ụkọchukwu ekwesịrọ ịbụ ọgalanya maka na hmm. ife bụ ọlụ a bụ ife chukwu na idebe ife niile ka o si kwesị ka ndị ọzọ na-abịa abịa wee nwee ike wee fụ etu o si dị so na fa bụ custodians custodians ekwesịrị ịnọ fa ya na anya ga-elu fa anị fa ga-enwe hmm. obi umeanị ọ nya ka igbo ji sị o ji n'ụkwụ anọ bụrụ diọkpala gboo ụnọ nna fa na-eri mmiri ka fa ga-inherit ụmụnne fa ndị ọzọ kpatago ego eje lụọ nnukwu ụnọ lụọ nnukwu ụnọ bilisie o nwerọ ka ọ na-alụ fa na diọkpala ma ọ bụrụ na mgbe diọkpala bụ diọkpala na anị Igbo ọ nya ka ndị gboo maka na inu a bụ inu gboo o ji n'ụkwụ anọ bụrụ diọkpala gboo a na-ene anya na a ya-enyelu ya aka o nwee ike inwe uche ọ ga-enwe akọ na uche nwee amamife mana ọ ma mpụtụsi ego n'akpa ya na ife lue n'ego ndị ọzọ mee mana ife lue n'uche na amamife na akọ na uche sị kpọọ diọkpala hmm. mana anyị ma na ka nwa bekee na-asị na ife a dị iche maka na diọkpala anọrọzi n'ụnọ ọ bụrọkwa na ọ fa ncha ụfọdụ nọ ụfọdụ anọrọ maka na anyị gụbazila akwụkwọ chibe fada kedu maka ụfọdụ diọkpala chi fada ma ndị bụ bishọp ma ndị bụ ụkọchukwu kedu ife anyị na-ene anya na fada ama kedu ife anyị na-ene anya na fada emela obodo o nwerọzi mana ọ nya ka m ji kwue sị na ọ ọzụzụ anyị na-enye fa etu anyị si zụ nwa ka ọ dị etu anyị si wee sodebe mma ka mma dị nkọ ọ bụrụ na ya amụrọ ya na ya esorọ ya ọ ma nghọ nkọ mana dịka na mmadụ bụ mmadụ na onye ọbụla nwere akala aka ya ndụmọdụ m ga-enye onye ọbụla bụ diọkpala n'ọnọdụ ọbụla ọ fụrụ onwe ya na onye ọbụla bụ onye igbo maka na taa ị nwere ike ịma mbụ diọkpala mana echi achọ diọkpala afụrọ gị nwa aghọ diọkpala maka na ebe anwụdebe ka abụdebe isi ka bụ ilu anyị igbo iji gwa anyị na ọ bụrọ iwu bụ na onye bụ diọkpala ga-edu ya edu ezinụlọ wee cross bata n'ifọm enwere ike echi niile ama mfụzi diọkpala nke osote diọkpala ghọọ diọkpala enwere ike echi niile ama mfụzi ada ndị Igbo na-akpọ osote ada ebe m si bịa na-akpọ osote ada unu nne aghọzie ada ya na onye ọbụla bụ onye onye onye Igbo dịka anyị si ghọta n'agbanyerọ maọbụ ọdụ nwa maọbụ isi maọbụ diọkpala ahụ kwụ obi umeanị na anya ilu ana hmm. anya elurọzi ndị Igbo ana anya elurọ anyị ana sọsọ ife anyị na-achọ bụ anyị dịkwọ ka ndị yoruba anyị adịkwọ ka ndị na-eti isi n'ala anyị adịkwọ ka nwa bekee onye igbo anya elurọzi ana ọmara ọtụtụ ndị igbo ka anyị ra na-ekwu okwu a kịta na ndị na-ege ntị ọtụtụ amarọ mgbe eji akọnye ji ọtụtụ amarọ mgbe eji akọnye akpụ ọtụtụ amarọ ife a na-eme akpụ wee sụa nya nri ọ bụrụ nri ọtụtụ ga-agwa gị elina akpụ na akpụ adịrọ mma gị lie gịnị gị lie gịnị oatmeal eh, oatmeal wheat na wheat matale Mm. ya na ọ obi umeanị na anya ilu anị anya lukene anyị anị onye igbo anya lukene anyị anị ndị igbo anya lukene anyị anị ka anyị fụ onwe anyị n'anya fụ nke anyị n'anya ghọta na ọnọdụ ọbụla onye igbo ọbụla nọ na na o nwere oke na ọlụ kwechie ya n'ebe a ka m ga-eweta ya n'isi njedebe daalụ daalụ rinne ekene m unu niile Apostle Charles Ibekwe eze nwanyị Ngozi Chukwuka ada bụ Ijele eze nwa ada obu Ijele obu Ijele ekene m gị eze nwanyị Chinwenwa ekene gị ogbuefi obiefuna daalụnụ rinne onye ọma gere ntị na onye ọma ka ga-ege ntị anyị na-ekwu na mgbe ị gechara ozi a ihe anyị tinyere ọnụ na ya taa na o nwere ihe ị ga-ejide aka and o nwere ihe ị ga-amụta ka ọ dị mgbe anyị ga-abịa mgbe ọzọ ekene m unu ka anyị na-ebi n'udo na-afụ onwe anyị n'anya ka ọ dị mgbe ọzọ daalụnụ rinne
Igwebike TV ọnụ na-ekwuru Igbo niile n'ebe ụwa sọtụrụ ndị papa ndị mama ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa ụmụaka geenụ ntị